min ye octobre kalo tile wolonwula san ba fila ani mugan ani duuru lakananko ani tajiko olu dorogolen don ɲɔgɔn na bamakɔ kununko a ko ma dogo maa si la ani sɔgɔmada in na fana maa caman bɛ k'i ka motow kolonkolo waleya mun kɛra an sera ka taa kɛnɛ kan ka min ye an nana o fɔ aw ɲɛna CNT ale ka session min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko octobre ni dɔw b'a fɔ ma ko session budgétaire o daminɛna kununko baara in a ɲɛmaaya a tun bɛ CNT yɛrɛ ɲɛmaa bolo n'o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye a ɲɔgɔnna minnu bɛ AES jamanaw na burukina ni Niger olu fana tun bɛ kɛnɛ kan ani premier ministre ni gouvernement ni maa mafalen minnu b'an ka jamana kɔnɔ Gawo ekɔli karamɔgɔw dɔgɔkun kelen baara bila k'olu tɔgɔ tununnen don musaka ma sɔrɔ min ye gouvernement ye a y'olu ta maa fictifs fɛ o la sa olu kɔni ko sa ko olu tɛna na baara kɛ ko n'a ma ɲɛ min kɔ fana u bɛ sɔn k'a lakurakuraya sefa wari miliyɔn bi wolonwula ni wolonwula o de donna minɛn na k'a di denmisɛnninw ma minnu ye kalandenw ye gawo mara eh, segu ale ni Banjagara ni moti ka taa se bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na o waleya n'o fɔ maa duuru olu tora sirabakan kasara la k'u jeni fo ka t'u ban pewu kajolokaw fɛ yen min kɛr'o la n'o da aw tulo kan Bafulabɛ fana sirabakan kasara fana kɛra maa dɔw kɔni olu joginn'o la ka taa se maa tan ma ale ni APDP maa minnu bɛ so bila luwanse la sa olu ka ko bɛ cogo min na APDP ka kan ka baara min k'o hukumu kɔnɔna na an nana ɲɛfɔli kɛ o fana na musow ka don min bɛ nin waati la n'a bɛ f'o ma ko octobre rose ale baaraw kɛra kununko cinquantenaire la min ye colonel major Asa Bajalo ye ale tun b'o kɛnɛ kan nin ye an donkan ye kɔkan kibaruya kelen min b'an bolo Burkina Faso olu ko UEMOA ɲɛmaaya dir'u ma ka sanga ni lajɛrɛ min kɛra kununko Dakarikaw fɛ yen

fala ye ni maa minɛ wara bɔra ka don i ni da cɛ i b'i ta kɛ ala minɛ ye bi an bɛ se k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna na waleya minnu bɛ sen na degun min bɛ sen na kɔnɔguwa min bɛ sen na ɲɛmaaw tun ye lasɔmini kɛ n'i k'i b'i yɛrɛ ta n'i k'i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ a bɛ komi n'i b'a fɛ ka mugujalan k'i da fa a la fala ye ɲiginji ɲuman ka sɔrɔ i da dɛ n'o tɛ i ta a bɛ k'a ɲagama ye bi an bɛ dakun min kan jamanakuntigi tun ye min kɛ ka lasɔmili kɛ n'o ye terrorisme sɔrɔko ta nafanfɛla ye n'an b'a fɔ ma nanzarakan na ko terrorisme économique a kɛnɛ jɛra bɛɛ lajɛlen ye falaye kunun ko bamakɔ yan nɛgɛ kaɲɛ tan ni duuru waati o y'a sɔrɔ anw kun dan bɛ denkundi la min ye an balimakɛ n'an dɔgɔkɛ ye ale muso y'an sɔn denmuso an taara o kundili la falaye an segintɔ ka bɔ yen k'a daminɛ badalabugu pɔn na ka na se fo an ka yan yɔrɔ la an balila ka mun ye maaw de bɛ ka firi station kan ka girin k'u sen fa tewu budɔntigi garibubilanitigi bɛɛ lajɛlen bɛ ka na sa a ye dɔ k'an kun maa minnu bɛ yen n'olu ko k'olu tɛ taji feere maa ma falaye budɔn na dɔw taar'u ka gurupu ɲun ka na n'a ye a y'a ka nin kɔnɔ laala maa ti ko dɔn peut-être n'an sera an ka so an n'a yɛlɛma an yɛrɛ kun k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ tan ni duuru la falaye anw tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ la a station bɛɛ lajɛlen kun falen don jama na tewu wa fo ka taa se nɛgɛ kaɲɛ mugan ma an y'an ka munumunu saalo kun filanan an y'o daminɛ falaye k'a daminɛ badalabugu pɔn jiginyɔrɔ n'an b'a fɔ ma ko pont des martyrs ka taa se a b'a fɔ yɔrɔ min ma ko wara ka sirafara falaye station bi wɔɔrɔ ani wolonwula an y'o de jate a bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don nka mun de bɛ yen gazuwali a b'a fɔ ma ko esansi o tun bɛ min kɔnɔ a tɛ tɛmɛ saba kan falaye kɛnɛ in kan yan an bɛ yaara sɛriwisi maaw fo min ye yaara oil maaw ye an b'olu fana fo station minnu bɛ yen n'an y'a ye n'u ye baara kɛ kunun ko u ma sɔngɔ yɛlɛ fo n'a kɛra waati min na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bonyan'u ka station kɔnɔ u y'a datugu o ye yaara sɛriwisi maaw ye min bɛ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ yan n'o ɲɛmaaya bɛ abu tarawele bolo an b'u fo ka baarakɛcogo ɲuman na falaye esansi tun b'olu fɛ yen surɔ an ka munumunu salo kun fɔlɔ la n'o y'a sɔrɔ an y'a daminɛ yan ka taa fori wara ka sirafara la station bi wɔɔrɔ ni wolonwula min n'an donn'olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'o lajɛ falaye fajirimajɛ waati an wulila k'an ɲɔgo tuguni falaye nɛgɛ kaɲɛ kelen n'o ye inɛri di matɛn ye ka taa se nɛgɛ kaɲɛ saba ma an ye bɔko sabanan kɛ k'a daminɛ o sira kelen fɛ falaye an y'a ye dɔw ko ko esansi t'u fɛ nk'u tun bɛ k'a feere surɔ fajirida in na an y'an yɛrɛ ɲininka mun bɛ se ka na ni nin ye mun na mɔgɔw girinna kununko tilegan fɛ ka taa suuru sitasiɔn kan i ko jatigɛ ko i ko damatɛmɛ ko i ko ko ko wɛrɛ min bɛ yen n'o ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ butelinintigi minnu bɛ taji feere falaye olu dɔw yɛrɛ ye gɛlɛya sɔrɔ u fana ye taji feereli jɔ pewu hali waati dɔ la yaara sɛrivisi b'an kɛrɛfɛ yan olu fana ye da tugu sabula fɔnkɔɲɔgɔnkɔ barika bonyana nka falaye station minnu bɛ yen n'an donn'u kɔnɔ n'o ye station belebelebaw ye olu bɛɛ lajɛlen ye gorobaraw wele ka na don u ka yɔrɔ la maa ti ko cogo dɔn peut-être an bɛ ka gasoil ni min fana feere duuru naani jukɔrɔji an kana to o la an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ station caman bɛ yen u banna su kɔnɔna ni tile kɔnɔna na min ye esansi k'a feere nka su araba kunjo waati maa caman taar'i kɔngɔn fa o la an b'a ɲini jamana gouvernement fɛ nin ko min filɛ senna nin ye bamakɔ ani an ka sigidaw la u ka wuli k'u jɔ u ka mun kɛ fɔlɔ taji feere yɔrɔ ninnu u yɛrɛ ka don u kɔnɔ ka t'u jateminɛ anw ta ye ɲɛjalanna yeli ye falaye minɛn b'olu bolo dingɛ min b'u bolo n'u ka station karibiranw bɛ k'a kɔnɔ u bɛ se k'olu kimɛ sitɛrini minnu jɔlen don ni fɛn b'a kɔnɔ ni fɛn t'a kɔnɔ olu bɛ se k'o dɔn anw kɔni y'a y'an ɲɛna de falaye anw ti tɛkinisiyɛn ye an yamaruyalen tɛ ka fɛn kɛ an kɔni dan ye k'a fɔ mɔgɔw ye ayiwa an ye kunnafonidila ye se min b'an ye n'u sɔnna o don n'u ma sɔn ayiwa gorobaraw tun bɛ se k'an cɛ ka taa an kɛrun fo yɔrɔ jan dɛ parce que an ma min faamu kununko tile fɛ bamakɔkaw ka girin ka wuli k'u ɲɛsin stationw ma aa nin ye maaw dabali ban dɛ ko min don kɔni a kan ka ɲɛɲini a kan ka sɛgɛsɛgɛ sabula waati kelen fana fɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ baara min tun bɛ ka tugu a nɔfɛ kunnafonidiko ta nasira la o ma dogo maa la maa dɔw yɛrɛ y'u ci bɛɛ lajɛlen bila sa k'u sigi o lɛrɛgutigɛ la dɔw yɛrɛ fana kɛlen don ka motow ta ka yaala k'a fɔ mɔgɔw ye aw kana bɔ a y'aw ka motow to so min ye taji tɛ bamakɔ kɔnɔna na n'i ye nin waleya bɛɛ jateminɛ ka fara nin kunnafonidi ni nin ko min tugura nin kɔ i b'i yɛrɛ ɲininka mun bɛ nin ko in kɔfɛ nka falaye ala bɛ tiɲɛ de fɛ ne ye station minnu kɔni ye surɔ min b'u bolo u y'o feere une heure du matin ka se trois heures du matin ma n bɔlen tuguni minnu tun ko ko esansi t'u fɛ yen n ye mɔgɔw ye u bɛ ka esansi ta a dɔw fɛ yen falaye o de la n ko gouvernement ka bɔ ale n'a ka techniciens a n'a ka baarakɛlaw n'o tɛ hali sɔgɔmada in na yara mɔgɔw bɛ k'a feere u bɛ ka gazuwali feere cogo min u bɛ ka esansi feere ten an kana bɛɛ lajɛlen bugɔ ni bere kelen ye dɔw fana y'a yira n na k'a fɔ olu tun bɛ ka feereli kɛ dɛ nka ala ko tiɲɛ jama nana caya olu fɛ yen dɔw tun bɛ yen guntɛriw tun b'u bolo berew tun b'u bolo olu bolo olu tɛ taji sannaw ye olu nana ka na u ka yɔrɔ tiɲɛni ani ka na ko bɛɛ lajɛlen ɲaami ɲɔgɔn na gouvernement ka fɛɛrɛ fana tigɛ falaye min ye n dabali ban nin bɛɛ la o de ye k'a fɔ anw caman n'an ɲɔgɔnnaw tun ko jɔn ko ala nin ye surɔ ye ni dugu jɛra an na taji sɔrɔ nka an y'an ka motow kolonkolon jani yɛrɛ tun tɛ neuf heures kɛ bi o ɛ ne sɔrɔla ka na kɛba jɔlen sɔrɔ ko n ma sigi ten i kɛra alimami ye wa i bɛ misiri wele de kɛ sa falaye ɲɛmaaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ sitɛrini ɛsikɔriteli u k'a ta ba la hali bi an b'a fɔ u tɛ baara la dɛ u k'u cɛsiri min filɛ ka kɛ bamakɔ nin ye ɲɛmaa minnu b'a ko kunna u ka bɔ u k'a ko ɲɛɲini falaye kurantigɛ in eh, tajintanya in a kɔlɔlɔ bolila yorosokaw fɛ yen kan yoroso bi min ye tajintanya ye baaraw a y'olu sulusala maaw ka taa ni ka segin a y'olu sulusala min ye orobinɛjiw ye olu tɛ ka sɔrɔ k'a sababuya kɛ taji de bɛ kɛ olu ka foraziw la falaye maa kelen kelen minnu bɛ yen ni kɛnyɛrɛyew don ni kɔlɔnbaw bɛ olu bolo maaw bɛ ka taa ji ta olu de fɛ yen min ye baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ kuran di yoroso mara la n'o ye yeelen kura ye ale ye bataki kɛ k'a jira k'a fɔ ko taji dɛsɛlen don ko nka ko dugudenw k'u hakili latigɛ ko ni ala sɔnna a ma ko min ye tajiko ye ko a na basigi nka yan'o cɛ bi falaye kɛmɛ duuru ani bi duuru taji n'i bɛ a sɔrɔ yoroso a bɛ ka feere o de la bi o ye kununko ntɛnɛn ye dɛ wa min ye gazuwali ye o tun bɛ kɛmɛ saba la kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen duguden dɔw ye kunnafoni di an ma falaye kununko ka bɔ kɔlɔnjɛba ka taa kajana mali ni kodiwari dancɛ la min ye duguden dɔw ye sigana kɛlen d'u la k'u bɛ duguden k'u bɛ terorisiw dogo ka so dɛ falaye kununko sɔgɔma mali wolomasiri tabaw olu ye sitɛriniw dɛndɛn ka bɔ n'u ye kajana ka na tɛmɛ min ye kɔlɔnjɛba fɛ zancɛbugu k'o tɛmɛ falaye ka na buguni ni tajiw ye ka na olu sitɛriniw jɔ lankolon minnu kun segintɔ don dugu dɔw la kajana ni kɔlɔnjɛba ni ɲɔgɔn cɛ falaye bin taara kɛ o sitɛrini fila kan k'o jeni wulikajɔ in kɛlen min ye wolomasiri tabaw ye u yɛrɛ y'u bila u fila ni dɛbɛ la falaye u y'a ye k'a fɔ waleya min bɛ sen na olu ma se ka foyi faamu nin na u ye wulikajɔ kɛ o la o de la min ye arme ye ale ye kominike kɛ k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko wolomasiri tabaw ye gumuteli kɛ a yɔrɔ la o waati kelen kɔnɔna na banbaanci jɛkulu ni ninjugajɛkulu dɔw olu yera dogokaw fɛ buguni marabolo la falaye maa minnu bɛ yen u y'a yira ko duguden dɔw bilalen n'u ɲɛ u bɛ ka sira yir'u la u kɔni y'u kun da buguni yan fan kan dogokaw ka kuma lasela an ye min sɔrɔ ka bɔ olu yɔrɔ nka k'a bɛ n'a fɔ maa minnu don falaye u bɛ yɛrɛɲini na han awɔ k'a dɔw ye yɛrɛɲininaw ye arme kɔlɔnjabakaw fɛ yen ale ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin bamanciwale ni jugawale kɛbaw ma wulikajɔ min ni wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa y'a kibaruya di gosili a kɛra ni pankuru ye bamanciwale ni jugawale kɛbaw dogoyɔrɔ min bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen filenkolon ci k'a da kolon ci kɔlɔnjaba ale marabolo kɔnɔna na sikaso region kɔnɔ sabula waleya in ye tali kɛ mun na fala ye bamanciwale ni jugawale kɛbaw ninnu filɛ nin ye u b'a fɛ ka jan de da sira ɲɛ sira min ni taji bɛ taa ta n'o ye ka na an ka jamana kɔnɔna na segukaw fɛ yen segu gouverneur ale ye mɔnɔbɔ ko kura kɛ couvre-feu la fala ye n'o y'a sɔrɔ couvre-feu kun sigira sen kan juin kalo tɛmɛnen na segu y'a yira sa k'a fɔ ko octobre kalo tile naani ka taa se novembre kalo tile fila ma tile bi saba ko o na sigi sen kan wolomasiri tabaw ka wulikajɔw kɔnɔna dɔgɔkun kɔnɔna fala an bɛ se ka mun fɔ o ye k'a fɔ sa bamanciwale ni jugawale kɛbaw u bɛ k'u yɛrɛ ɲini nin waati in na segu marabolo kɔnɔna ani tumutukaw fɛ yen arme ye wulikajɔ baw kɛ wulikajɔ minnu n'olu kɛra ni pankuru ye ka bamanciwale ni jugawale kɛbaw k'u kɔni dan sigi u ka ko la yɔrɔ caman kibaruyaw y'a yira sa ko n'a ta bɛɛ fala ye dugu min bɛ marakala masurunan na n'o ye berema wɛrɛ ye ko min ye bamanciwale ni jugawale kɛbaw ye u kɔni taara don dugu in kɔnɔ min ye mugu ye u y'o ci maa tan ni duuru dugudenw na u y'o bɔnɛ u ni na misiw ni bololaminɛn dɔw u y'olu ta ndaraki dugudenw na ka duuru don fiɲɛ na ka taa n'o ye o sibiri kelen in na wolomasiri tabaw u ye wulikajɔ kɛ tumutu marabolo la ka gosili fila kɛ min ye mɔbili dɔ n'o ye sɔrɔdasi mɔbili dɔw ye o kun dogolen don dugu min kɔnɔna sa o ye tinuku musa ye min ye bamanciwale ni jugawale minnu bɛ sa minɛn minnu tun b'u bolo arme ale ye dasiri ta ka ɲɛsin olu ma o wulikajɔ kelen hukumu kɔnɔna na jamana lakana bɛ se ka sabati cogo min na o sibiri kelen kɔnɔna na sogolonkaw fɛ arme ye segu marabolo la ale bamanciwale ni jugawale kɛbaw kɔni dasi min ye moto mugan k'o jeni terorisi tan ni duuru k'olu bɔnɛ u ni na minɛn min b'u bolo k'u bɛɛ lajɛlen kari sabula maa ninnu kun dogolen don yiritu de kɔrɔla la yiritu kɔrɔla o de kɛlen don u dogoyɔrɔ ye nin waati na o tile kelen fana kɔnɔna na arme a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin tumutu ale tilebiyanfan ma wolomasiri tabaw taara a sɔrɔ sa min ye maa dɔ bɛ yen ale kɔni kɛlen don ka min ye pickup dɔ ka t'o dogo kungokolo fantanbada dɔ kɔnɔna na min ye wolomasiri tabaw ye u y'o fana dasi ka t'o bɔ k'o bin k'o kari k'o kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ k'a kɛ buguri ye wolomasiri tabaw tiɲɛ don nin waati na fala ye u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la jamana bɛ se ka basigi cogo min na kayi ni bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin waati na baara bɛ ka kɛ min ye tajiw ye ani minɛn wɛrɛ olu bɛ ka don nka fala ye ko jɔn ko ala maa ninnu k'u ma bolo jigin han donsolakaw ani dugudenw olu de filɛ nin sisan nin waati in na ka wulikajɔ k'o boloda yaasa basigi bɛ se ka na cogo min na nin sira in fana kan n'i ye luluninkaw ta k'a lajɛ sikaso marabolo la min ye wolomasiri tabaw ye olu kun tɛ fan min na dugudenw olu yɛrɛ y'u fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka banbaanci juguwale kɛbaw ka wulikajɔ dɔ bali wulikajɔ min n'a kɛra kɔkankali ye banbaanci juguwale kɛbaw bolo sabula u kun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko donso bɛ o marabolo kɔnɔna na armée ale b'o wulikajɔ kelen na nin waati in na an y'a mɛn fana k'a fɔ ko min ye pankurunw ye olu kɔni bɛ kabakolo la an ka jamana ale sikaso sira fɛ tajiw ni minɛn minnu kan ka don basigi ni lafiya kɔnɔna na k'u bɛ ka o baaraw kɛ o waleya kelen fana bɛ ɲoro mara la ani kayi mara la ni ala sɔnna ma min mana b'o la tile kɔnɔna na an na o da maaw olu tulo kan
dugutigi ni wari dafara ye pase d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wɛrɛ t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita hɔn sidi ka nimoro filɛ nin ye wari ci
wari sera alo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna aa tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi nka sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye kerediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a sifilɛ ka nkalon bɔ n da

kalanko ta nasira fɛ fala ye min ye gawo ekɔlikaramɔgɔw ye olu ko ko nin ye tile duuru ye sa k'a daminɛ kununko la ka taa bila juma nata la k'olu tɛna baara kɛ wa min a bɛ se ka lakurakuraya tuguni min ye nin ɛri kɛmɛ ni mugan baarakɛbaliya in ye u ko sa ko a kɔni yamaruya tara u ka lajɛ senfɛ min kɛra kari don gawo ale bourse de travail la baarakɛla ninnu n'o ye ekɔli karamɔgɔw ye u ko ko ni ko ma ɲɛnabɔ n'u ka wariw ma sara u na to baarakɛbaliya la wa u y'a ɲini sa u ka tɔndenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ la gawo fan tan naani bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ka waleya in k'a timɛ k'a se k'a kɛ cogo min na a ka se ka ɲɛ n'o ye baarabila ye gawo ale ekɔlisow kɔnɔna na segukaw fɛ yen donbolo kɛra denmisɛnninw ye se tɛ denmisɛnnin minnu ye yaasa ka se ka kalanta o nɔgɔya u bolo nka segu marabolo dɔrɔn tɛ denmisɛnnin ba tan ni naani kɛmɛ saba ni mugan ani seegin olu de kɔni taara sa a jira sa k'a fɔ ko minɛn minnu bɛ yen sa k'olu dɔrɔn tɛ koyi falayi wolosɛbɛn o dira maa kɛmɛ saba ɲɔgɔnna fana ma n'o ye denmisɛnnin ni wolosɛbɛn kun tɛ minnu na ka taa se ekɔliden minɛnw ma ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu b'u ka kalan kɛ maa mugan ni duuru ekɔli karamɔgɔ la donbolo kɛra olu ye nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra nin kalo in tile naani ka taa se eh, kalo tile naani kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kɛra a don ye musaka bɛɛ lajɛlen sa o ye sefa wari miliyɔn bi wolonwula ni wolonwula o de donna a la sa segu mara denmisɛnninw b'a la cogo min falayi moti bɛ a la baɲangara duwanzan san ale ni bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na maa maa bɛ yen ko y'a sigiyɔrɔ bila ni se tɛ olu ye baɲumankɛtɔn bɛ yen n'o ye ediko ye ale de y'i bolo don a jufa la yaasa ka se ka nin kɛ denmisɛn minnu bɛ yen bi n'olu bɛ degun kɔnɔna na ka se ka to u fana ka nisɔndiya sɔrɔ n'u ka karamɔgɔw baara ale bɛ se ka kɛ cogo min na korokaw fɛ yen burukinaka minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka na falayi kura wɛrɛ nana far'u kan koyi maa kɛmɛ naani n'o ye du kɛmɛ naani ye olu nana ka bɔ burukinakaw fɛ yen ka na fara kɔrɔlen ninnu kan n'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen ni maa kura minnu nana sa kɛnɛ taara tigɛ u ye u ka se k'u sigi yɔrɔ minnu na min ye kɛnɛ kura in kɔni ye sa jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ maaw bisimilali hukumu kɔnɔ minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu kɔni y'a jira sa ko cɛ ni muso ni denmisɛn minnu bɛ nin ko in na k'u bɛɛ lajɛlen bolila ka b'u ka jamana kɔnɔ wa u ni bololaminɛn foyi ma na koyi tɛgɛlankolon min ye degun ye o b'u kan gaba kɔni jɔra sa yaasa cogo min na u bɛ se k'u ka kow kɛ o kɔnɔna ye ani k'u kun dogoyɔrɔ kɛ yen ye waleya in kɔni ɲɛna sabula min ye dugudenw ye olu y'a jira sa k'a fɔ k'o na kɛ u ma sigiyɔrɔ ye nka bi koro yɛrɛ kan ka maa hakɛ min bisimila a tɛmɛnn'o kan pewu o la sa nin yɔrɔ min filɛ nin n'o dir'u ma k'u k'u wasa don o la maa min bɛ bisimilali kɛ sa n'o ye mikayilu ganame ye dɔgɔnɔ ale y'a jira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ ma deli ka nin yɔrɔ in ɲɔgɔnna ye koyi ko nin yɔrɔ kura yɔrɔ kura ye yɔrɔ min dira sa n'u bɛ se ka ninnu latanga ye a ko ko dɔw bɛ u la olu kɔni bananen don dɔgɔtɔrɔso a n'o yɔrɔ ka jan baloko ka gɛlɛ ji sanuman fana sɔrɔli o gɛlɛyalen don yɔrɔ in na kosɛbɛ ko a ka kan ka lajɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin dɛmɛ ninnu dɛmɛ u ka se ka na u ma sabula dɔw b'a la fana olu fana sɛgɛnnen don burukinaka ninnu kɔni nana u tɛgɛlankolon bi bi na degun fana bɛ ka fara a kan a bɛɛ lajɛlen y'i senfa de koyi falayi mɔbili ma sɔrɔ ka taa u selen u bɛ se koro waati min o b'a sɔrɔ u sɛbɛkɔrɔ sɛgɛnna nka n'o y'a sɔrɔ lakana kɔni bɛ u bolo koro a ka d'u ye sa u ka denw bɛ se ka nɔgɔya u ma cogo min na jamana ɲɛmaaw ka se ka u dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ se ka bɔ nin degun ninnu kɔnɔna na cogo min na ka se ka lafiya n'u ye baaraw ye u bɛ se k'olu fana kɛ cogo min na don nataw kɔnɔna na kucalakaw fɛ yen balodi o kɛra yen ka ɲɛsin maa ma maa minnu bɛ sa n'o olu kɔni jiko ji ji sanji ye tiɲɛni kɛ maa minnu kun gwa bi kɔnɔntɔn ɲinan san sanji ye tiɲɛni kɛ minnu kun o gwa bi kɔnɔntɔn donbolo kɛra olu ye balo o bɛ a la min ye kucalakaw fɛ sa lions club ko ale de kɔni ye wari in di yaasa nin baara in ka se ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kunbɛnli o hukumu kɔnɔna na min ye waleya in ye sa direction de développement social ale de kɔni y'a sigi sen kan kucalakaw fɛ yen bafulabɛkaw fɛ yen min ye mɔbili dɔ ye fala ye ale ye sira bila koyi dugutaa mɔbili fitininin don ale kɔni kun bɔra kayikaw fɛ yen k'i kunda bafulabɛ kan waleya in kɛra kari tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ tan ni kɔnɔntɔn waati u b'a fɔ ba min ma sa ko tintila o masuruna na seerew y'a yira sa kɔni ko mɔbili kɔni ye sira de bila pewu ka taa don ŋaɲa kɔnɔna na ka t'i fereke ŋaɲaw la yen ka t'i firi a kɔ kan kaki a firilen maa caman maa tan ɲɔgɔnna o joginna fila olu ta ka jugu kosɛbɛ u y'olu ta ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la accident in kɔni u y'a yira sa k'a fɔ ko maa min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'o tun bɛ ka mobili boli a ko ko ale tuma min na ale bɛ sira kan a bɛ ka taa pewu a bɛ ka sira minɛ n jɛgi ko dɔ sinna k'a ka moto tɔrɔsi moto fari minɛ ale ɲɛ kan ten moto fari min minɛna ale ɲɛ kan dɛ o de kɛra ale ale yɛrɛ ye sira bila pewu ka taa kajolokaw fɛ yen maa duuru olu de jenina siraba kasara dɔ senfɛ min ye musomannin eh, cɛmannin saba ni musomannin fila ye olu kɔni fatura sibiri tɛmɛnen kajolokaw fɛ yen zegwa ni kajolo ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka taa kajolokaw fɛ yen mɔbili bɛ yen n'o ye arafukati ye ale de kɔni filɛ nin sa ka na min ye kamiyɔn sitɛrɛni dɔ kɔfɛla k'o gosi ka taa firi ka ta minɛ a la maa minnu tun b'a kɔnɔ maa si ma se ka na ka na u dɛmɛ k'u labɔ sabula nin waati in na basigibaliya o ɲɔ ɲɛlen don a kɛra maaw ɲɛna sa ko nin y'a ko daminɛnen bɛɛ taar'i bugi ka so kɔnɔ tasuma de filɛ nin ye sa ka nin funankɛni ninnu jeni fo ka t'u ban pewu min ye sapɛri pɔnpiye maaw ka ɲɛmaa ye u y'a yira sa ko musomanin kelen fitinin kelen mɔbili kɔni o yarila ka bɔ a kɔnɔ ka taa o yɛrɛ kɔni bilama o bɛ furakɛlikɛyɔrɔ la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ na urgence la kajolokaw fɛ yen min ye waleya in ye a kɔni cɛjuguyara kosɛbɛ nka dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye mɔbili in a kɔni tun bɛ vitɛsi ba la o de nana ni nin waleya cɛjugu in ye an bɛ taa sajolakaw fɛ yen sajola polisi ɲɛmaa n'o ye komisɛri divisionɛri fakama sisogo ye ale ye tɛgɛ dara siganamaa kan siganamaa min n'u y'a minɛ k'a yira sa k'a fɔ ko a yera waleya la waleya min ye maafa waleya ye koyi waleya in kɛra sɛtanburukalo tile tan ni kɔnɔntɔn nka kamalen tun bɛ ka ɲini dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko porokoto porokotokaw fɛ sajula mara la kibaruyaw de nana di duguden dɔ fɛ sa min ma sɔn a tɔgɔ ka fɔ min ye sajula polisiso birikadi ye a nana koyi a ko ko a ko maa bɛ yen k'a ye maa faa koyi maa in yɛrɛ tɔgɔ ye ko sd si san mugan ani wolonwula ko ale de kɛra maa dɔ sata ye ni muru ye waleya in yɛrɛ kɛra cogo di a yirala sa k'a fɔ ko min ye sɛgɛsɛgɛliw senfɛ n'o ye sajula birikadi ye fakama ka maaw olu ye wulikajɔ min kɛ sajula u ye a ye k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen n'o ye sd san mugan ni wolonwula ale ni dd san mugan ani wɔɔrɔ olu de kɔni tun bɛ kɛlɛ la sa damandingɛ dɔ nɔfɛ damandingɛ in kuma nana gan waati min o y'a sɔrɔ u yɛrɛ kɔni u minnen don kosɛbɛ sabula k'u tun bɛ baari dɔ de kɔnɔna na u tun kɛlen don ka taa ji min ta ye o hɔngɔnɲɔgɔn in senfɛ sa a na kɛ sd ale de kɔni filɛ sa k'a ka tɔgɔlamuru bɔ k'o kɛ ka kamalen k'o suwa ka taa kɛ o sata ye o la sa min ye maa kofɔlen in ye ale de kɔni welela sa k'a bila ka taa kiri tigilamaw fɛ yen waleya in a bɛ tali kɛ polisilakaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka timinanja la ka kɛɲɛ ni inspecteur général eh, contrôleur général de police Yusu Kone ale ka laɲini ye min bɛ baara kɛ ministre de la sécurité n'o ye Dawudu ye ale ka yamaruyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na commissaire min bɛ yen n'o bɛ Sajula sa n'o ye Fagama ye ale kɔni ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sa ka kɛɲɛ ni directeur régional min bɛ polisi kunna bi Kayikaw fɛ yen Tapa Jalo tapa uri k'an b'a fana fo sabula cɛdenw ni kura fiyɛr'u la kabini ale kɔni tunna kayikaw fɛ yen baara taabolo basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na polisilakaw ni finitigilakaw k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma dugudenw ka kibaruya ɲuman d'u ma yaasa baara ale bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na o ye u ka laɲini ye an bɛ to kayi mara kɔnɔna na falaye ninnu ka dugu ni kɛbaw ka dugu ɛɛ aw kɛra réseau ye kuma jumɛn ne b'i disi gosi i kayi la e bɛ se ka bɔ kayi la cogo di n'i y'a kɛ tan an b'a se k'a nɔ la sisan kita mɛri n'o ye pawulo ye an b'a fo yan a fana bɛ cɛsiri ni baara min na n'ala sɔnna a ma ni samiya jɔra ni atakiw banna a b'an ye ɔ pawulo ni ni ni ni kow basigira i b'an ye i y'a mɛn anw kɛra bamakɔkaw ye Kayikaw fɛ yen falaye san musaka n'o ye san wɛrɛ musaka ye conseil régional ale y'o bɔ k'o bin min ye san wɛrɛ kayi musaka min kan ka dun bɛɛ lajɛlen nana sa ka na i hakilina di dugudenw olu bɛɛ lajɛlen welelen don yaasa baara ka se ka kɛ jɛlenya ni tilennenya la mun ni mun bɛ don an bɛ mun ni mun kɛ mun taa yiriwali sira fɛ mun taa yɔrɔjɔ sira fɛ an ka laɲini yɛrɛ jumɛn ye lakana wa yiriwali wa bɛ sojɔ de nin na sa dugudenw kafotigiw musokuntigiw ni kamalenkuntigiw bɛɛ lajɛlen nana tile kelen kɔnɔna na sa min ye sɛbɛn kɔni a bɛ u bolo u bɛ k'a fɛsɛfɛsɛ min bɛ se ka don min bɛ se ka bɔ yanni a ka taa ka kɛ sariya sɛbɛn ye falayi sɔgɔmada in na an b'i balimakɛ fo han n'o ye simbo keyita ye simbo keyita e t'a dɔn wa i bɛ CTDEC kɔni dɔn CTDEC bɛ yɔrɔ jumɛn ɔnhɔn ale de ye CTDEC dirɛtɛri ye kɔmandan bi a kɛra kolonɛli ye falayi ni simbo ye min f'i ɲɛna wolosɛbɛnko la taa n'a ko ko nin nina in nin papiye man ɲi hali ni juge y'a dilan a man ɲi dɛ wa ni simbo ko min tɛ ɲɛna n ko n'i bɛ fɛ ka mali wolosɛbɛnko gundo n'a ko bɛɛ dɔn taa simbo fɛ yen dɔnku an b'a fo a ka tilennenya a ka dannaya a n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri CTDEC kɔnɔna na an b'a fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ a ɲɛna sa ko felicitation kolonɛli jala ko a sɔrɔli diyara an ye a bɛnna an ma falayi a b'a fɔ min ma ko session d'octobre CNT kɔnɔna na n'u b'a fɔ fana ko session budgétaire tile bi wolonwula ni duuru min dira CNT maaw ma a baara daminɛna kununko ntɛnɛn n'o ye octobre kalo tile wɔɔrɔ ye min ye nin session ye ale ye ordinaire ye extraordinaire tɛ fiyewu lawulilen tɛ nin ye laada ye min ye sariyakisɛ minnu bɛ yen u b'a yira sa k'a fɔ ko min ye san o san yanni san ka ban CNT ni olu ye wasabulon maaw ye olu kan ka jɛɛrɛ kɛ ka san musaka k'a fɛsɛfɛsɛ kolonɛli k'a fɔ general de corps d'armée Maliki Jaw CNT ɲɛmaaya tun b'ale bolo ale bɛ kɛnɛ kan premier ministre général de division abdoulaye mayiga ale fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye maa minnu bɛ yen sisan n'olu ye lasigidenw y'an ka jamana kɔnɔ olu tun bɛ yen CNT cɛden n'a musoman bɛɛ lajɛlen bɛɛ de tun bɛ kɛnɛ kan yen ka fara sa maa welelenw kan minnu bɔra AES jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye dɔktɛr mahamadu ɛɛ aruna jingare ka bɔ nizɛrikaw fɛ yen ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye burukina faso olu ka wasabulon dankan o de tun bɛ yen n'o ye dafidi david lɔnpo ye ale ye dankan ye ale de tun bɛ kɛnɛ kan yen ka fara maa mafalenw bɛɛ lajɛlen kan sa min ye kumaw daminɛw la honorable mahamadu aruna jingare ale ni david lɔnpo olu kɔni ye kuma ta sa mali ni burukina ni nizɛri ka bolodiɲɔgɔnma waleya min don ni bilako tɛ u y'u da don o la bɛn ni kelenya sinsinni jɛfɔ ni kanbɛn jamanadenw ka lajɛlen ka kɛ kelen ka jamana jɔ min ye waleya cɛɲiw ka se ka yɛrɛmahɔrɔnya k'olu sinsin cogo min danbe ni e, hɔrɔnya kɔnɔna na ɲɛtaa ko o baaraw u ka kumaw ye tali kɛ o la maliki jaw ale ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Premier ministre a y'a fɔ a ka baaraw la kuma tɛ nin waati in na u ni CNT bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka baara minnu kɛ a ye premier ministre fo a bɔra kɔsa in na ka taali minnu kɛ Nations Unies ale ka jɛrɛ bi seginnan kɛnɛ kan ni a taara mali kunnawolo ka mali jɔyɔrɔ fa wa ni AES jamanaw bɛɛ lajɛlen a kɛra olu minnu ka kumatigiw ye ko a b'a dɔn k'a fɔ ko nin waati in na yɛlɛma min bolodalen don n'o kan ka taa ɲɛ an ka jamana kɔnɔ k'o bɛ sen na maliki jaw a ye foli ni tanu fana kɛ ka ɲɛsin jamana ma sabula min ye 22 septembre ɲɛnajɛ o kɛcogo ɲɛna cogo min na a ye foli kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye mawuludu fana a ko k'o fana kɛra nimisiwasa kɔnɔna na an ka juraw n'o ye opérateur économique ye kuma tɛ nin waati na minnu ka minɛnw bɛ ka tiɲɛ bamajɔlɔ nigawale kɛbaw fɛ a ye foli ta ka ɲɛsin olu ma armée ka bonya belebelebama kɛ o ye ani AES wolomasiri tabaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka ɲɛsin bamajɔlen nigawale kɛli ma maliki jaw ko ko ni min daminɛtɔ filɛ nin ye nin ye waatiba de ye san kɔnɔna na olu ka baara kɛcogo la k'olu tun bɛ balakacun o dɔ la n'o ye session extraordinaire ye o tɛmɛnen kɔfɛ sa nin kɔni ye ordinaire ye tile bi wolonwula ni duuru dilen n'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa san musaka n'o ye san wɛrɛ ta ye u ka kan k'o baara min kɛ a y'a ɲini wasadenw fɛ u k'u jija u ka ye kɛnɛ kan u ka baara kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na an ka jamana bɛ dabolo na bi maliki jaw ka kuma ye tali kɛ o la fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigira sen kan sa yaasa ka se ka baara kɛ olu yɛrɛ minnu ye furancɛla fanga wasadenw ye falaye ko min ye waati min na u tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u ma da ka sunɔgɔ kɛ koyi u taara yɔrɔ caman u ye munumunu salow kɛ min ye mali ka jɔyɔrɔ fa yɔrɔ caman ɲinan ta in sa min ye san wɛrɛ musaka ye a baara kan ka kɛ cogo min na sariya ko ta nasira fɛ maraboloko ta nasira fɛ wulikajɔ ni cɛsiri ni jamanadenw ka hakɛ ta nasira fɛ ka se ka siniɲɛsigi ɲuman sigi maliki jaw ye sinsin o kan a ko ko an faw an bɛnbaw olu ye baara min kɛ ka jamana in bila yɔrɔ min an k'an jija a ka se ka se o yɔrɔ la maliki jaw ka kuma na fana a y'a yira bi k'a fɔ ko min ye maa kundama o tɛ se yɔrɔ min na i k'i jija i kumakan ka se yen k'o b'a to i bɛ se sɔrɔ ko caman na bi mali kɛlen don ka wulikajɔ minnu fɛn minnu boloda asimi goyita ka yamaruya kɔnɔna na k'o kan ka kɛ tare tare ye a y'a yira fana guvɛrɛman na a ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ nin waati in na yaasa tajiko mankan min filɛ nin ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min ko gouvernement k'i cɛsiri ka wulikajɔ kɛ maaw ka minɛnw bɛ se ka lakana cogo min na maaw n'u bolo minɛnw olu bɛ se ka lakana cogo min falaye yanni baara in ka daminɛ u ye taasibila kɛ maaw ye maa minnu n'olu fatura n'u tun bɛ CNT kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kulukoro dugutigi n'o ye jibirili jara ye an b'a fɔ sa ko ala ka a dayɔrɔ sumaya
bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari minnu dilanna nɔrmu kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na somatara e ka kari somatara ne ka kari somatara anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don bamako segu segu san moti kucala ka taa se sikaso ma keɲɛba kita u ma ɲina ɲɔrɔ di sahɛl maaw kɔ ka taa se kolokani jijeni fɔɔ ka taa se bɛnma ma somatara fiɲɛ foroko somatara ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kiliyan aw bɛɛ
muso ti ko ko la o man di musow u ka fo k'u waleɲuman dɔn ɔktɔburu kalo ye musow ka kalo fana don kɛ ba a bɛ fɔ ma sa ko ɔktɔburu rose manamani nin y'ale kalo sigilen ye musolakaw u ka nin dɔgɔkun kelen baara kurunbonkarili kɛnɛ kan place de cinquantenaire ka ɲɛsin ensup ma musow bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye minisiri n'o ye kolonɛli mazɔr asa bajalo ye ale tun b'a kɛnɛ kan madamu jara n'o o ye jɛnɛbu ye ale fana tun bɛ yen ka taa fara musow minnu bɛ gouvernement kɔnɔna na falayi u bɛɛ lajɛlen nana ka na kɛ ɲɛnajɛ in ale kɛnɛ kan musojɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ wulikajɔ kɛ sa musow ka bana kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye cancer de col de l'utérus ye jɔn in yɛrɛ sigikunba ye o min ye ani sinnabanaw o bɛɛ lajɛlen kɛlɛbaw olu tun bɛ kɛnɛ kan colonel major asa bajalo a ka kuma kɔnɔna na sa a ko k'a bɛ musow fo wulikajɔ ni cɛsiri don o don timinandiya la guwadon na denbaya tali la ani ka se ka baaraw kɛ cogo min na k'olu sigi sen kan anw kɔkɛw k'an bɛ aw t'a la dɛ ne kɔkɛ de ko don aw ma aw ma kɔ fɔlɔ kuma tɛ ka kɛ ɔhɔ aw sen t'a la ɛɛ bajalo ko ko kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye k'a bɛ tali kɛ musow ka kɛnɛya la sabula ni muso man kɛnɛ du man kɛnɛ cɛ man kɛnɛ wa min ye denw ye olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ bana a ko ko nin kɛnɛ in kan kunbɛli ka kan ka kɛ koyi sabula nin bana min filɛ nin ye falayi n'o ye cancer de col de l'utérus ye ani sinnabana ninnu muso bɛ se ka tanga ma nin waati in na o la sa fɛɛrɛ minnu sigira jamana kɔnɔ asa bajalo y'olu dɔw dantigɛ u ye tiɲɛ don sa bana in a ko kuma ka ca nka yaasa ka se ka nɔgɔya k'a ko la k'u ye kilinikiw sigi sen kan minnu bɛna munumunu saalo kɛ musolakaw k'u yɛrɛ lajɛ k'u farikolow lajɛ yaasa bana kunbɛn bɛ se ka kɛ cogo min na a ko ko fɛn o fɛn bɛ k'o kɔnɔna falayi ko muso si kana dɔrɔmɛ kelen di maa ma han k'a bɛɛ ye fu ye mɔbili nin bɛna na yaala ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ muso minnu bɛ yen ka se k'u lajɛ muso minnu yɛrɛ ye degun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na o fana ye kuma ta koyi dɔw ko k'olu ta kɛra ɲɛbɛrɛ ɛɛ n t'a tɔgɔ di dugumɛnɛ siman k'o de y'olu kin k'a kɛra olu ɲɛna sa ko dugumɛnɛ siman don jaa k'o tɛ ko jaa ko kansɛri don o dɔw fana ko olu yɛrɛ tun bolo ko bon don sabula an fɛ yan kɔni n bonna kɔni o de ka ca kosɛbɛ dɔw yɛrɛ ko k'olu sinamuso k'a na kɛ ko o tun ye gwa ta don min k'olu ta daminɛna falaye ɛɛ muso kɔni bɛ se ka fɛn bɛɛ feere ka dɛsɛ a bolo fo n'a kɛra a sinamuso ye n'a taara n'a ye sugu la n'a ma san ɛɛ a bɛ a bɛ a bɛ a juru don falaye segu n'an jigiso dɔ kɔnɔna na an tun bɛ dumuni na u ye an ɲininka an bɛ buwasɔn sugu jumɛn fɛ bɛɛ y'i ta fɔ ɛɛ ja muso sinamuso tɔgɔ de ko fanta ko jugusago kelen di ne ma ale sinamuso o de ye fanta ye ko jugusago cɛ ko ko jugusago tɛ ale ko ko ko min fili bolo asa bajalo a ye kuma di musow fana ma falaye muso minnu tun b'a kɛnɛ kan ye bɛɛ lajɛlen y'i dantigɛ kuma tɛ don in a tako naaninan de ye nin ye kɛnɛ in kan yan an bɛ kumba ba fo kumba ba min bɛ baara kɛ joliba tv la falaye kumba ba min timina ka di kumba ba min bɛ wulikajɔ la su ani tile ale fana bɛ ka bilasirali kɛ nin ko in na kosɛbɛ kabini dɔgɔkun in yɛrɛ ma daminɛ dɔgɔkun in kalo in ma daminɛ a ye ɲɛfɔliw k'a la nin dɔgɔkun kelen ni nin kalo kelen in kɔnɔna na sa musolakaw kɔni aw kana aw dogo aw kana bana dogo a ye bɔ a ka taa ka taa furakɛ yaasa aw ka se ka kɛnɛya anw fana ka se ka kɛnɛya o don dɛ cɛba n'a ma diya i bɛ dɔ ta de apdp ko yaasa ka se ka nɔgɔ bɔ ko la pewu maa minnu bɛ n'olu bɛ so ta n'an b'a fɔ ma ko bayi i b'a dɔn n'i ye bayi kɔni kɛ dɔrɔn o kɔrɔ ko i bɛ so kɔnɔ n'a banna a bɛ k'i ta ye sɛbɛn min bɛ sigi o sen kan sa apdp ko ko ka ɲɛfɔli kɛ a la sarakisɛ min bɛ yen n'o y'o ko sigi sen kan baaraw bɛna tali kɛ o de la apdp kɔnɔna tile duuru min ye sɛbɛn ba fila o de bɛ u bolo k'a fɛsɛfɛsɛ bamakɔ n'a lamini kɔnɔna sa maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen ka so jɔ min ye so ta sa n'u bɛ ka a sara juru la dɔɔnin dɔɔnin n'an b'a fɔ ma ko bayi o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na falaye apdp jɔyɔrɔ ye min ye sarakisɛ ye min fɔ minisiriso min bɛ du ni dugu ni dugudenw kunna ale ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi sen kan kabini mɛ kalo tile mugan ni kelen san ba fila ni tan ni saba o kurakuralen min bɛ senna bi o b'a yamaruya apdp maaw tɔgɔla sɛbɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale ka sen don o la kuma tɛ nin duko ta nasira fɛ tile duuru in kɔnɔna na sa min ye apdp ye ale bɛna sɛbɛn ba fila in bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a jateminɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ mun ni sariya bɛ taa sariya kan ka baara kɛ cogo di min ye maa minnu bɛ n'u bɛ bayi la u kan ka n'u yɛrɛ kofɔ cogo di apdp kɔnɔna na baara ale bɛna kɛ ten cogo la tile duuru min ye dɔkitɛri mamudu samaseku ye a y'a ɲini a ka maaw fɛ u ka nin baara in kɛ ni fɛsɛfɛsɛliba ye u k'a kɛ ni jateminɛba ye yaasa min ye maaw ka kofɔli bɛna kɛ cogo min anw b'a la luwanse don wa ubiyɛn bayi de don aa u k'a bɔ ɲɔgɔn na dɛ anw apdp yɛrɛ e ko yɔrɔ bɛ a tɛ don yɔrɔ min na sa fala ye maaw tɔgɔla sɛbɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ olu bɛ yen dɔkitɛri k'a fo min ye yɔrɔ sidibe ye ka taa se bedi jakite ma aba watara ani an yɛrɛ terikɛ ba ismail ale yɛrɛ kɔni aa nin cɛ in bɛ se ko caman na ja 22 don a fana ye foto ta koyi e y'a ye a a ye foto caman ta a fana ka foto ninnu ka ɲi han ani marisali ta man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ ten nka a fana ka foto ninnu ka ɲi n'an bɔra yen an bɛ taa kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen nka an bɛna burukina kunkanko kuma de fɔ fala ye min ye wɔlɔfɔw fɛ yen sa abubakari nakanbo ni ale ye burukinakaw ka sɔrɔ minisiri ye UEMOA minisiri minnu bɛ sɔrɔko kunna u y'o ɲɛmaya ta ka di ale ma kununko Dakarikaw fɛ yen lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen in kɛnɛ kan sa min ye u ka lajɛ ye u y'a jira sa ko wɔlɔfɔw fɛ yen kununko Burukinakaw u ka maa kofɔlen ni a kun fɔra ko ale kan ka bila Kɔdiwarikaw nɔ na u ye ale sugandi min ye UEMOA ye jamana seegin an dafɛ jamanaw la minnu ka wari yɛrɛ bɛnlen don CFA ma sa olu ka kɔnsɛyi de minisiri a ɲɛmaya de kun kan ka di burukinakaw ma nin waati in na waleya kɔni timɛna ka kɛ ni jomayi fayi ale ye kuma min fɔ ye min ye uemoa jamanaw ye a yira sa k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ye jamana seegin bénin burkina faso cote d'ivoire guinée bissau mali niger senegal togo u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kominikɛ min y'u ka ko kuncɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka baabu ye tali kɛ min na musaka ko min tɛmɛna salonko ta la an'u ka san wɛrɛ musaka ko bɛna kɛ cogo di yɛlɛmali minnu kan ka don ko in kɔnɔna na kɔnsɛyi n'o ye kɔnsɛyi de minisiri perezanya ye sa u jɛra n'a ye sa k'o ta k'o di min ye abubakari nakanbo ma ale ka se ka baaraw kɛ i n'a fɔ a kun kɛra cogo min na wulikajɔ ni cɛsiri cɛfɔ ni kanbɛn o bɛ se ka na cogo min na dugudenw ka hakɛw bɛ se ka kɛ cogo min na min ye burukinakaw ka nin maa mafalen in ye a y'a jira sa ko bɛn ni kelenya o bɛ sinsin cogo min baaraw ka se ka dɔ ka sɔrɔ baaraw taaɲɛ kan min ye jamanadenw kuntilenna ka se ka lajɛ ka don sɛbɛnw kɔnɔna na o baara ka a nataa n'o ye o sira fɛ lakana fana bɛ se ka sigi sen kan nin waati na baara ka se ka kɛ cogo min na a ye dantigɛli kɛ nin bɛɛ lajɛlen na n'i ye uemoa ta k'a lajɛ fala ye a sigira sen kan san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ni naani san a sɛbɛnw olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan o kelen hukumu kelen fana kɔnɔna na nka a yira sa k'a fɔ a kɔni ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ musaka ko de kan ani sɔrɔko yiriwaliko ta nasiraw fɛ min ye jurutako la nasiraw fɛ a sɛmɛyɔrɔ o ye BCEAO ye sabula musaka ninnu bɛɛ lajɛlen n'o ye CFA ye ale jabala ye yen ye min ye ɲɛmaaya in ye sa san fila san fila don kɔdiwarikaw olu kun ta banna pewu a kun kan ka latɛmɛ burukina ma nka min ye waleyaw ye o tun ma sigi sen kelen kan nka nin y'a jira sa k'a fɔ ko min ye san duuru kɔni kɔnɔna na min ye burukinakaw ye nin y'a san duuru ye u kun ye ko in ɲɛmaaya kɛ koyi u ka minisiri min bɛ yen n'o ye lasene kabore ye ale tun ye baara in kɛ yanni ka se san san ba fila ni mugan waati ma fo ka na se kɔdiwarikaw olu ka maa min bɛ yen n'o semana n'o ye adama kulubali ye ale de y'a jɔyɔrɔ di bi min ye nakanabo ale ma kuma in a kun cayara han kɔsa in na a kuma kun cayara kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ fala ye UFOA A yɔrɔ anw doncogo ɲɛna an ye wɔɔrɔ ni fu kɛ ni li- Liberia la an ye Liberia libere ni wɔɔrɔ ni fala ye gurupu filanan kɔnɔna na min ye Moritani ye ale ye Laginɛ minɛ ka kelen ni fu k'o la han ɛɛ k'a fɔ k'a fɔ laginɛ sa kɛ laginɛ de sera moritani na kelen ani fu laginɛ de sera moritani na kelen ni fu seraliyɔn ale ni senegali o danna kaki kelen ani kelen o kun ye bɔko fɔlɔ ye olu ka gurupu kɔnɔna na an b'a yira la sa k'a fɔ min ye kitakaw fɛ yen keɲeba ale sera ka kalifiye ka taga min ye guvɛnɛri ka kupu demifinali la han ahan aa nin kɔni nin ti bɛn dɔ ma yan sa nka a kɔni kɛra dɛ keɲeba gouverneur ka kupu demi finali ale taara o la sabula a ye ale ale de ale de kan ka to la min ye gouverneur kayi gouverneur général de brigade musa sumare min ye keɲebakaw ye u ye se sɔrɔ kita de kan han dimansi tɛmɛnen a ko banna tirobiti la naani ani saba ɔ balontan banna fu ni fu la min ye farikolo ɲɛnajɛ in yɛrɛ sigira sen kayi ale eh, ligi o de fɛ a kɛkun ye sa ka se ka dugudenw k'olu labɛn yaasa saison kura u bɛ se ka kɛ cogo min na basigi ni lafiya kɔnɔna na an b'an ka kuma kuncɛ ni min ye o ye k'a fɔ min ye mɛtɛrɛ asani bari ye ala kɔni ale ka kalifa minɛ a la nin kalo in tile naani min ye mɛtɛrɛ asani bari ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ awokaba don politikimɔgɔba fana don a ka janaja o kɛra kununko an bɛ dugawu kɛ sa min ye asani bari ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ
an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafalaw ni walejugu tigilamaaw kɛlɛ dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkannikɛlaw ni maafalaw ni walejugu tigilamaaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkannikɛlaw ni maafalaw ni walejugu tigilamaaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na bi seegin fu ni fu tan ni kelen mugan walima bi seegin